Nnọọnụ n'ime asụsụ Igbo amaka ọ bụrụ na taa bụ ụbọchị izizi ị na-esonye ma ọ bụ ụbọchị mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo m ebe a bụ ebe anyị na-asụ Igbo na-akparịta nkata n'asụsụ Igbo biko anọkwa m na nlekọta mmadụ media ndị ọzọ nke oyibo kpọrọ social media anọ m na Instagram TikTok Facebook nakwa YouTube nke ọbụla ị na-esonye kaba ahụ ka ị sonyesi ike n'ime ya aha m na ha niile bụ asụsụ Igbo amaka n'ụbọchị nke taa o nwere obere ihe m ji maka ya wee bịa m tinye ya ka o kwuo i gesịa nya o nwekwa ihe ị nwere ike ikwu ị denyekwa ya ebe a na-ede edemede ọ bụrụkwa na ị hụrụ ihe a m na-ekwu n'ụbọchị nke taa n'anya tinyekwa aka ebe a na-atụnye aka ma tụsaa nya bụ ozi ka o too ogologo ka ọtụtụ ndị mmadụ nwee ike hụkwanụ ozi a ihe m ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa bụ ụmụnne anyị ndị nọ mba ofesi nke a kpọrọ diaspora ndị jere ịgba mbọ ndị jere ịchọ akara aka ha ndị jere ịchọ ihe ha ga-eri ndị jere ịchọ ka ọ ga-esi dịrị ha na ezinụlọ ha na mma ọ bụ obere okwu ka m ji maka ha wee bịa n'ụbọchị nke taa o nwere ọtụtụ ụmụnne anyị ndị nọ mba ofesi ndị na-abụ ha kpọọ nwanne ha ọrụ ma ọ bụ na nwanne ha kpọrọ ha ọrụ a rụsịa ọrụ ha erizi ihe niile sọsọ ha ọ bụ maka ndị dị otu a ka m ji wee bịa wee na-ayọ ha na-asị ka ha hanata ọ bụrụ na nwanne gị kpọrọ gị ọrụ ma ọ bụ na ị kpọrọ nwanne gị ọrụ kaba ahụ ka ọnụ mmiri okwu unu kwuru n'ụtụtụ mgbe unu na-akpa nkata maka ọrụ ahụ bụrụkwa ọnụ mmiri okwu unu mgbe ọrụ ahụ gaziri ọfụma na mgbe unu rụchara ọrụ ahụ ka unu nwee ike debekwa ọnụ mmiri okwu unu ahụ o nwere ụmụnne anyị ndị ya wụ ha kpọọ mmadụ ọrụ a rụchaa ọrụ ọrụ gaa ọfụma ha erie nke ha rie nke onye ha kpọrọ ọrụ nwee ndị bụ na a kpọrọ ha ọrụ akpọ a rụchaa ọrụ ha erie nke ha n'ihi na ọ n'aka ha ka ego bịara ha rie nke ha erie nke onye kpọrọ ha ọrụ nya wụ ife jọgburu onwe ya ma sikarịa nkakwụ n'isi nwanne gị kpọrọ gị ọrụ o meghị arụ nwanne gị ị kpọrọ akpọ o meghị arụ o meghị arụ wee kpọọ gị o meghịkwanụ arụ wee za gị ọ bụrụ na unu rụchaa ọrụ welu nke gị nye nwanne gị nke ya erizina na ị ga-erinwu ya erizina ka imegide nwanne gị ihe i jere ịchụ na mba ofesi ahụ ka nwanne gị ahụ jekwara ịchụ na mba ofesi biko wepụnụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ n'aka mmadụ o nwekwara ọtụtụ ụmụnne anyị ya wụ ha fụ ebe ihe ọma ya-esi bịarụ nwanne ha ma ọ bụ na ọrụ nwanne ha kpọrọ ha ha rụrụ gara aga ha ejekwa were ndị isi uwe ojii wee chụwa nwanne ha ụfọdụ ya nụ na nwanne ha nwetara ego na o nwere ego bịara ya nụ ọ chọwa ụzọ ụzọ ọjọọ kpaba nkata ọjọọ tụwa atụmatụ ọjọọ ka o wee megide nwanne ya o wee jee were ndị isi uwe ojii obodo ahụ nye nwanne ejezie ebe nwanne ya gbakaa ụzọ ya buru ya anụrụ m na o nwere ego bịaranụ kedu ebe ego ahụ dị ngị nwa abịaziri be gị abịa ị na-aṅụzi true to God na o nweghị ihe m ma maka Chukwu mana ị maghị na onye ziri ha agwago ha ka ihe niile si wee dị ụmụnne anyị ndị na-eji eke achụ nwanne ha ndị na-eji ndị isi uwe ojii eji agbaka ụlọ ebe nwanne ha bi wepụnụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ igbo fụrụ onwe ha n'anya igbo fụrụ onwe ha n'anya igbo kpọkwara onwe ha asị n'ụzọ pụrụ iche ama m ihe m ji ekwu okwu a ọtụtụ ndị be anyị o nwere ụmụnne anyị ndị nọ na mkpọrọ o nwere ụmụnne anyị nwụfugoro n'ihi na na ha kpọrọ nwanne ha ọrụ ọ ma ọ bụ n'ihi na ihe ọma merụ ha ewere ndị isi uwe ojii wee nye ha ị na-agbazi mbọ ka i memina nwanne gị nwanne gị ahụ ị na-ememina e mee gị ife ahụ ị na-eme nwanne gị obi ọ ya-adịkwa gị mma nwanne m ọ bụrụ na ị na-eresi ife onyonyo a na ị na-eme ụdịka omume a na ị na-akpa ụdịka agwa a na ị na-anọ ebe a kpara ụdịka nkata a wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ga-aghọ aka mmadụ onye a sịrị nya haa aka o ji mara na ọ da-emeta ya nwanne m ị naghị emeta ya enwezina anya ukwu n'ihe ọma mere nwanne gị enwezikwana anya ukwu na ọrụ gị na nwanne gị rụrụ ọrụ ga were nke gị nye nwanne ya ị nụ na ihe ọma mere nwanne gị kene chukwu ka nke gị wee meere gị enwezina anya ụfụ etinyezina nwanne gị n'arịrị etinyezina nwanne gị n'ihe mgbu e- etinyezina nwanne gị n'echeta ebebe o nwere ike ọ bụrụ na nwanne gị ahụ i weru ndị isi uwe ojii tinye na mkpọrọ n'ihi ihe ọma mere ya o nwere ike ọ bụrụ na nwanne gị ahụ na ọ nya wụ isi a fụrụ kwaba okpu na be nna ya na ọ nya wụ na nne ya na-eri nri na ọ nya wụkwanụ na nna ya na-eri nri i weruzie ya tinye n'ụlọ mkpọrọ nne ya anaa n'arịrị nna ya anaa n'arịrị biko onye na-emekwa ya na-asị ọ wụrụkwa ya nwanne m ọ wụrụkwa gị ọ ga-adịkwa gị mma ọ gwụchakwanụ ka ọ ha m n'ọnụ daalụ ndị sonyesiri m ike n'asụsụ Igbo amaka Biko tinyere m aka ebe a na-etinye aka, denyekwa ihe ebe a na-ede edemede. Ma mezikwanụ ka nya bụ ozi too ogologo. Ọ bụrụkwa na o nwere ebe m na-ekwutechaghị ya, biko gbazie m ọnụ n'ihi na ọ bụghị naanị onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi ọnụ. A na-agbazikwa onye dị ndụ ọnụ. Ka m pụtakwa.